ndakamba mutu wanga apa ndikunena kuti hrdc has to be eradicated or erased or abolished bungwe la hrdc human rights defenders coalition hrdc ikuyenera kuti lithesedwe eh, zimene anthu ayamba ndi kabungwe kawo kena kake kamene akatsegula kumeneka kumene gift trapence ali kumeneko if mukamuona gift trapence akumati kuchoka bungwe ili ndikumathawira uku hmm? chifukwa chani bungwe lake la hrdc lo linavunda analivundisa ndiye pano palibepo munthu amene amamvera za hrdc pano yayi and that much gift trapence timothy mtambo amaziwa zimenezi ndiye ndingofuna ndikuwerengereni tisanapite patali chifukwa give me that anthu fe tikuoneka kuti pali kavuto kena kake kamene anthuwa amazitenga ngati kuti ndi anthu ochenjera kwambiri amaona ngati kuti malawi munomo they are only best they are only uh, non government organization amene akhoza kumapanga uh, kumawuza anthu zochita eh, choyambiriraso ndifuna ndithokoze kwambiri akabambe chifukwa cholemba meseji yabwino i think meseji imene ndiyiwerenga koma tikufuna tiziziwa kuti kodi uh, united nation ndi chani united nation uh, ndi imene imasamalira kwambiri ma refugees ku malawi imeneyo ndi agency yoyambirira pa dziko lonse lapansi ndi imene imasamalira ma refugees malawi and we all witnessed malawi congress party and its thugs we saw them going there kumapanga uh, torture anthu aja amawaberanso anthu aja ena mpaka na they were de, uh, deported some were arrested eh, zimenezo zimachitika under the leadership of uh, his excellency dr lazarus mccarthy chakwera pa imeneyo but eh, eh, human rights defenders coalition ndi kabungwe aka mukuti kakachanichaniso zina lake lovuta linaliso lili pomwepo they did nothing eti ma refugees samayang'anidwa ndi anthu bungwe limodzi yayi kuli hrdc kuli national government kuli ma non government organization ngos kuli international committee of the red cross icrc and there is local communities these organizations work together to address the complex needs of refugees and provide them with protection assistance and hope for better future funso kumanena kuti kodi ma refugees aku rwanda ku i think drc so ndi ku burundi ataphwanyidwa maufulu awo mabungwe amene mukufuna kuti mukunena kuti mufuna kupita ku united nation mukasume munapita kukasuma hmm? munapita kukasuma kunena kuti uh, ma refugees amene akukhala ku dzaleka akuzunzidwa munapita kukasuma munapita ku united nation eh? simunapite munthu ukakhala kuti ufulu wa anthu ukuphwanyidwa mdziko these are the same organization kumenenso anthu amapita takamba kale za united nation umapita kumweneko kuti mukaona kuti uh, kumene mukuona kuti ufulu wanu ukuphwanyidwa ndiye you want to submit your petition or complaint ku united nation yo ku office of the united nation high commission for human rights ohchr ndiye kuli african commission on human and people's right achpr and kuli human right councils uh, 1503 procedure amenewo ndi mabungwe amene uh, before amene kuti akuti before submitting your petition

a hrdc ndi bungwe lanu ili chifukwa timadziwa zeno hrdc ndi kabungwe kenaka kumene kuli a- a- akondowe uko ndinu anthu amodzi mugwira ntchito limodzi right inuyo zimene anakamba mutharika mukalemba kalata kutumiza ku united nation kunena kuti there is a threat komanso mwanena kuti a- a- aujeni awa mukuti andani Honorable Kamulepo Kalua apanga release audio yawo yosonyeza zonena kuti nawonso afuna kubweretsa disorder mdziko muno makamaka kukamachitika ma demonstration ndiye mukudandaula kunena kuti mdziko munomo mukuoneka kuti ufulu tilibe yaya kondwani ngwira kachamba walemba kunena kuti kodi pa nthawi imene anthu amavulazidwa mdziko muno ndakambapo nkhani ya ma refugees so inenso ndakambanso apa iyenso akamba amabungwe inu munali kuti nthawi yonseyi simafuna kupanga china chilichonse a dpp ndikuona kuti you are, you are not weak but you are meek simuli weak iyayi koma muli meek mwafasa kwambiri chifukwa chakufasa anthu akukupezererani tilibe ma restrictions mdziko munomu bungwe lili ngati mwana wako wapakhomo pachifukwa chonena kuti mwana wako amakhala wapakhomo ali ndi ufulu wopanga chilichonse chimene angapange komanso iweyo ngati kholo umayenera uzikhala ndi ma restrictions omuuza kuti apa ukuyenera kufika apa osafika anthuwa ntchito zawo zatha because sponsorship amayipeza kuchokera ku malawi congress party ndiye ndalamazo sizikubwera ya they were misusing uh, taxpayers money anthu awa anali mboni mabungwe amenewa amangokhala chete osakamba china chonse and they were just pretending namiwa uja ataumbudzidwa anabwera kumene kuja kwa a ujeni gift trapence kumangopanga pretend ngati kuti amamkonda munthu uja asakumkonda ali omwe atatuma anthu maumboniwo ndi amene akubwera kuti gift trapence amatuma anthu aja kuti azikapanga ziwawa kumene kujako ndi chinthu chomvetsa chisoni kwambiri kuti ndimakambabe pano kunena kuti anzathu a chigawo cha kumpoto adani anu si anthu akumwera chifukwa tikamaona mipungwepungwe yonse imene ikubadwa iyi akupanga izi sorry for saying this eh? akupanga izi ndi anzathu a chigawo cha kumpoto mogwira ntchito limodzi ndi malawi congress party chifukwa tikakamba akondowewa tikakamba za a undule mwakasungula tikakamba za timothy mtambo amene ali wakumwera uyu ndi gift trapence chifukwa nayenso chimene amapanga samachidziwa kuti mutu mwake muja akupanga chani amangopanga zinthu chifukwa chokuti anthu ena akupanga zinthu komano disorder imene takhala tikukhala nayo malawi akumayambitsa ndi anzathu a chigawo chakumpoto and anzathu a chigawo chakumpoto chimene analakwira atsogoleri akumwera sitimachidziwa kuti ndi chani kumwera sadana ndi munthu anthu akumwera alibe tsankho tikafika point yoti kusankha mwaona maunduna aja amene asankhira asankha posatengera kuti iwe ndi wakuti aliyense apatsa udindo zinthu ngati zimenezi zikanakhala kuti zachitika kwa anthu ena taonapo ife recently achewa atasankhana iwo okhaokha kukanika kusankha anthu akumpoto kukanika kusankha anthu akumwera ali chifukwa mumalonda achewa boma lili pa lilongwe pa central region taonapo zimenezo zimene profesa arthur peter mutharika sanapange nditi kulepo kuti mwina apapa ndimangokamba pali kuti mwina mwake ah, tikuzamanena kuti mwina anthu awawa anzathu akumpotowa amakwiya kwambiri ndi leadership ya dpp chifukwa chakuti mwina ah, ili too selective amangopanga za anthu akumwerako koma samapanga za anthu akumpoto komano kabineti ija amene asankhira ija ||ERR kabineti imene ayisankha ija munthu sunganene zonena kuti munthu usamakonda anthu akupoto so mipungwepungwe iyi ikuchokera anthu amene amakhala kumpoto nawo nkhani zinthu zazitali kwambiri a dpp ndakhala ndikunena izi ndipo ndidzakhalanso ndikunenaso zimenezi right kuti mutachosedwa m'boma pali anthu ena ake amene mmagwira nawo ena anango- anasankha kukhala chete anasankha kukhala chete chifukwa chani anasankha kukhala chete chifukwa chokuti m'maganizo mwawo amati dpp ija yatha sizabweranso komano anali asanapange survey ndiye kunali anthu ena anayamba kuonesera mawanga tikumagwira ndi zigawengazi now the same people now akubwera ku dpp chimene ndingakuuzeni a dpp kuti dpp kuchipani kwanuku kuli masipayi ndinakuuzani pano kunena kuti chipani cha dpp kuli anthu ena ake amene achipanga defend, defend chipani chija kuzafika mpaka na siku la lero lino makamaka ndikukamba za ku executive tisiye kwa anthu ngati amene timangomenya nkhondo mbali tikambe kaye za ku executive dpp kuti chipani chimenechi chikhale kwambiri chilimbe nkhani zanu za ku executive musaphatikize ndi anthu ena ake kuti angokujoinani pano chifukwa chokuti anthu aja anayamba kuonesera anthu ena amatuma anthu mukakhala pa achina mchacha ati chifukwa chokuti akuoneka ngati kuti akumufuna Mtharika kondwani nankhumwa aya mchacha nawo ankachita kuonesera ngati kuti akwakonda kondwana kofe kuti an- anali pa chiopsezo moyo wawo unali pa chiopsezo naona achina jeff wa jeff anthu anakanukana ndi anthu ambirimbiri now the same people akubwera pano ena mpaka nakumachita kupasidwa ntchito ndithu machita kuona kuti kodi anthu a dpp inu mumamva chipani cha dpp anthu amachikonda koma chimaphwasuka chifukwa cha anthu amene amabwera kuzaneneza kutenga zinthu umene kuja ndikumapita kumakapereka uko izizi ndakhala ndikunena komanso ndikukuwuzani pano it is up to you to ignore this chifukwa inu mwafika pokomedwa and you are even kicking anthu amene amakuthandizani kumenya nkhondo you don't even care about those people the message ndikukuwuzani apapayi ndi yoona kuti these are the same people amene akupanganso plan kuti nakuti ayi muchoke you know why because chimene akuona pa peter mtharika paja akuona imfa